moni moni nde nkhani yokhumudwitsa kwambiri eti yakwathu komweko akuti kulunzu amayi awa akuti dzina awo alinda achitala amangidwa chifukwa cha nkhaza pa mwana ompeza ati amayiwo anakwatira ndi abambo ake amwanawo ati amayiwa alinda awa anakwatiwa ndi abambo ake amwanayo mwanayo ndi wakunjira atakwatirana Abambowo anakamtenga mwanayo kuti adzikhala naye. Ati anafika ali bwinobwino mwanayo, thanzi labwinobwino, kamwana kosangalatsa kabwinobwino. Koma a Lindawo atangoti akhazikika m'banja muja anayamba kumupanga mwana nkhanza. Ati kumumenya, kumugoneka mumkhola la agalu, kumugoneka wopanda chakudya, mwana ali ndi zibalima mthupi lonseli, zipsera zokhazokha, mwana alibiretu thanzi lina lililonse. akuoneka kuti ndi ozunzidwa, ovulala, opanda mtendere komanso mwana wa mantha chifukwa amene angakhale bwinobwino mu situation ngati imeneyo ndi ndani nkhani ngati zizi ndimakonda kukamba ndikamakamba za macrime a maiko ena sikalekale ndakamba nkhani ya mwana wina dzina lake Sarah Sharif wa ku UK wa zaka 10 amene wapezeka kuti waphedwa ndi a stepmother anapezeka kuti anali ndi mafupa othyoka, anapezeka kuti anachitidwa suffocate, anapezeka kuti ubongo wake unali waonongeka, kuli kuzunzidwa ndi mayi wompeza mpaka kufika pakutani, mpaka kufika pomupha nde apapa mwayi wake komanso ndinene kuti kuthokoza akuti maneba maneba amaona zomwe zimachitika Ati nde mayiyo ndi olongolola osati masewera ayi pamudzipo aliyese amantani amamudziwa bwino koma maneba anafika potopa nazo mpakana akanena kutiko ku polisi nde mchitidwe umenewo wa maneba ndi mchitidwe oyeneka kuombera mmanja chifukwa timanena kuti ndi community yomwe imalera mwana eti kumene kuko anthu mwamkonda mwanayo mwamupulumutsa mwapulumutsa moyo wake chifukwa nayenso akanatha kutani kupezeka kuti zavutapo eh? kummenya komweko kwa tsiku ndi tsiku nanga si mkatikati akuvulala mkatikati akuvulala tsiku lina basi mwana adzangogwa pansi nde mwamupulumutsa mwanayo eti chikhalidwe chimenechocho akudalitseni amene anakanenawo adalitsike chifukwa ndi chinthu cha mtengo wapatali mwana wapulumuka nde ndimakambakamba kunena kuti sindimvetsetsa kuti kodi chikondi cha mtundu wanji chonena kuti abambowa ndawakonda koma nkumazonda mwana wawo amayiwa ndawakonda koma nkumazonda mwana wawo chikondi chake cha mtundu wanji ngati sungathe kukonda munthu onena kuti ali ndi mwana kale osamusiya bwanji kuli bwino umusiye chifukwa anthu akubwera ngati pakeji komanso nkhazazo kuti zitani mukampanga mwanayo nkhaza nde atani its okay kumkonda mwana wompeza kumulera bwinobwino ngati wako amene udzakhala ndi munthu wa extra kuti akukukonda iwenso kumkonda ndipo masiku sachedwa masiku amathamanga ukugona mwana uja wakula adzikuyang'ana kumakupatsa ulemu nkukukonda kuti amayi anga anandilera, abambo anga anandilera. Komanso osaiwalanso munthu wina munkhaniyi amene ali important kwambiri if anything nayenso akuyenera kumangidwa nawo ndi abambo ake amwanawo chifukwa iwowo anakamtenga mwana kuchoka kwa amayi ake mwana ali onanala ooneka bwino osamalidwa chabe chodabwitsa nchonena kuti kodi amayiwo samapita kukamuona mwana eti Mwana akatengedwa ndi kholo lina, tiyeni tipange normalize kupita kukamuona sabata lililonse. Ngati sabata lililonse sizitheka, mwezi uliwonse. Ngati inuyo simutha, tumani amalume ake, tumani anti ake, tumani munthu ndithu azikamuzonda mwana uja kuti anthu tizidziwa kuti mwana ali safe nthawi zonse. Abambowa amtenga mwana kubwera naye pakhomo kunena kuti amusamala. Nkhanza zonsezo iwo samaziona, zoti mwana akungowonda. Mwana sakudya zipseradzo amati nchani abambo? Sindikudziwa kuti za abambo zikuyenda bwanji koma kuli kunja kuli kwina abambowonso amangidwa nawo chifukwa nawonso akumpanga nawo abuse by kuyang'ana kumbali ngati kuti sakuona zimene zikuchitikazo. Nawonso ali culpable? Nawonso ali ndi milandu? akuchita allow, apereka environment yovomereza kuti mwana azunzike, ndi ndiwo omwewo mulandu ukuyenera kuwagwera. Eh, komanso azimayi ngati kuli kothekera kunena kuti bambo uja banja latha zimachitika mabanja amatha you know zimachitika kuti inuyo kuthekera nkovuta kuli bwino mwanayo mukhale naye pakhomo kaya mukudya therere ndi mbwanda zidyani therere ndi mbwanda koma chikondi chomwe mutampatse inuyo mwanayo nchapa mtengo wapatali tamusungeni Kuli bwino mudzinyamuka kupita kukapempha kwa abambo akewo kuti tatigayireni chithandizo cha mwana uja, kaya akutukwanani kaya akutanini, akuponyerani yochepa yochepa yomweyo, tengani mukamthandiza mwana, koma mukudziwa kuti mwana ndotetezeka m'manja mwanu kuti anawo atetezeke apa sizoona ayi. Imeneyi ndi nkhani yokhumudwitsa kwambiri yomwe yachitika kapena ndinene kuti ikuchitika kudziko ku Malawiko koma khalidwe limenelolo lomaona zomwe zikuchitika kwa aneba kuti wina wake akuzunzika ndikumpatsa chipulumutso kumteteza lisathe zikomo kwambiri